ogbu ọja na anụrụ m ihe ị na-ekwu ogbu ọja gị dere dere ogbu ọja na anụrụ m ihe ị na-ekwu ogbu ọja ka njụ daa m ajụjụ ka ezi ibe wee igwe kedu ịdị ibe wee igwe ka njụkwa m ajụjụ ogbu ọja ịma mgbe gboo mgbe a na-abụ igwe ọ na-awụ obodo je ewepụta igwe achịla aba gbaba n'obodo ka ama onye igwe marụ maka na igwe wụ ọkpụtọlọkpụ agbaba aba gbacha bụrụ na ndị ana kwuo onye igwe marụ ewepụta igwe echie ya igwe ekwuwe okwu n'obodo o kwudo ibe ọbụna obodo ekwube na-ekwucha ekwucha ya eziokwu igwe ji ajụ maka okwudo ana a na-etu unu ya anya mgbe nwaka igwe bịara kwudo kedizi ibe wụ igwe n'ana igbo ka njụzia ajụjụ kedizi ibe wụ igwe igwe na igbo na-awụzi gọọmenti chọọ ha were aka tụjụ onye ji abụ igwe gọọmenti chọọ ha were aka kpọta onye ji abụ igwe were safisketi nye ya n'aka sị ya ji awụrụ igwe ụbọchị ọ ji ekwuzi eziokwu anarụkwu ya safisketi ejere nye ya ị hụna na igwe anaana omenana igbo wee nakpue ka nkọrọ igbo be anyị akụkọ eze mmụọ ebenebe egbuene igwe ahapụgwo omenana mebe omenenu igwe hapụziri ibe ejiri mara igbo amarụ jide omenana lụa na-ezina n'ibe a naba eme igwe safisketi ka igwe ji achịzi onye gọọmenti bụrụ n'anya ba chi ya safisketi ọ bụrụ igwe o ji ekwuzikwa eziokwu o ji ekwuzikwa eziokwu na ole ji ya o ji ekwuzikwa eziokwu na ole ji ya ogbu ọja dị ketekete ka njụkwa m ajụjụ o ji ekwuzikwa eziokwu na ole ji kpọgodimuwe odogwu eze mmụọ eze mmụọ arịrị egbue m ịma na oge gboo gboo ọ na-awụ onye mee arụ n'obodo obodo akpọpụta ya n'afịa ha kụọ oke ekwe ha kụọ oke ekwe kụcha oke ekwe obodo edupụa ya n'afịa egosi ya ụzọ o ji esi were naa obodo atụa ya ya abatazina obodo chaa chaa mana tata onye mebe arụ mechaa arụ ị tụpụa ya n'obodo ụka tụpụa gị wụ onye ibe njọ wee karịa eze mmụọ ọ bụlụzi mgbe gboo ka ọ na-abụ nwaanyị were koku kọta di ya ma daa ya nha ọ ya akwụrịrị ya bụ ụgwọ ọ kwụhụ ya bụ ụgwọ a na-ejide nwaanyị gbaba ya ụgwọ ọkwa eziokwu eze mmụọ ọ bụlụzi mgbe gboo ka ọ na-awụ eje agba nkwụ achọwa nkwụ enu ebute nkwụ enu ebi nwaanyị nkwụ enu sị ya jee bi di ya nwaanyị eburu nkwụ enu bi di ya ha na-agba agba egwu ha na maka na nkwụ enu ọ na-agwụcha agwụcha n'enu ma tata kedu ibe na-eme onye jidezie ego jee agba nkwụ ọ goru waịn ibunata sị na ndị ụka kwuru sị ejizine nkwụ enu sị etizine ngwọ n'ime sị etizine ngwọ n'ime na ọ bụ njọ nkwụ enu abatakwana n'ime ya ewere waịnị gbaba nkwụ ewere waịnị gbachazie nkwụ na ewere bọtụlụ waịnị eje n'ubi tụnye ọnọdụ n'ubi mana ọba amaghị na bọtụlụ waịnị nwere expiring date edere n'ime ya expiring date kụrụ ọnụ di na nwunye akụtasịa maka ibe ji jikọba ọnụ na ọgbara igwe n'ọbịa ọkwa eziokwu eze mmụọ ogbuọja kpọ mụwa odogwu eze mmụọ eze mmụọ arịrị egbue m ụmụ nwaanyị tụtụrụzie mma ba amagbuwe di be ụmụ nwaanyị tụtụrụ mma ba suwe di be kedụzi ibe bụ ihe kedu ibe bụ ihe oke akwụkwọ eme anyị ibe oke akwụkwọ ahụ anyị anya nwaanyị jechazie ị nụta nwaanyị ọ batara ụzọ ọ sị na ya na di ya bụrụ n'ofu na ya karịrị di ya ma ọ na di ya karịrị ya nwoke kwube kwucha nwaanyị asị na enwere equal right na ọ wụ ibe agụtara n'akwụkwọ nwoke la nsị nwaanyị ejiri mma magbue m welu jụọ ọ wụ omenala Igbo